ugoma ugeri na aka m bụkwa nwanne unu maazị tobechukwu mmadụbụobi ekwere ihe onyonyo a bụ iji kọwara ọtụtụ ụmụ ụmụ ụmụ na ikwu na ibe na ndị ma nwokeji ma ọtụtụ n'ime ha amacha akụkọ nwokeji ya bụ ka ị gee ntị ofuma ka ị nụrụ ọbụbọ danda ya bụ ka ị gee ntị ofuma ka ị mụta ihe na ihe onyonyo a nwokeji anyị na-ekwu maka ya bụ nnukwu ọgaranya ndị hiwere akụma agụmagị na ị ma na onye iro gụrụ late king nwokeji nne ọchụ bụ nnukwu mmadụ ọ dụrụ ọtụtụ nwanyị mụrụ ọtụtụ ụmụ Em, aha m wụ chief eh, nwokeji tobias ọzọdị awụ m onye akụma dị n'ime erim family ebe nwokeji siri pụta ụwa nwokeji ụmụnne ya dị ise so n'ime ise ahụ a mụrụ ha nwokeji wụ nneke nne ya mụrụ nwokeji ka a mụrụ nneke ya ndị ọzọ nne ha dịsị n'iche iche onye mụ ha wụ ibeakaokwu ibeakaokwu mụ nwokeji na ndị ọzọ so ndị ọzọ ọ mụ wụ emerele emerele nwe ibe Ee, onye nke ọzọ awụrụ agbọdike onye nke ọzọ awụrụ onyeakpọsị onye onyeakpọsị onye nke ọzọ awụrụ nwokeji ibeakaokwu nke ọzọ awụrụ akụbueze nke ọzọ awụrụ nwagbara nwa ibe n'ime ihe nwokeji eh, abụrụ ka ọnwa teghete mgbe ha na-akwado igbu ya ụmụnne ya na-achọ igbu ya ka ọ sọ ọ wụ onye nwa nwụrụ ahụ ọ nwụrụ ọma ọ ma ihe ọfụma so ụmụnne ya mere la-achọ igbu ya nne ya si amaebu n'ime na o si amaebu ahụ nne ya were kpọrọ ya kpọje na nne nne ya n'uri nne nne ya ha were kpọrọ jeme ebe ụzọ mba mmiri ibo were zụọ ya after seven years eji- o ji were pụ ọ nọ oo, ruzie mgbe ibe aka okwu nwụrụ o lọta n'ime ibe aka okwu mgbe ahụ ibe aka okwu nwụziri emere ele nwa ya nwoke a na-akpọ ikebụdụ nwunye nwunye nwa ikebụdụ nna ya bụ ikebụdụ ewere chọọ ka ọ wụrụ because na ọ wụ ọ chọrọ ka ọ mee inheritant nna nna nna ya akụma ajụ wesịla onye ahụ nwata were were nye nwoke ji and nwoke ji wee very good man n'ọrụ onwunye ome onye na-ahụhụ na compete so along the line werezie ere chim eh, ere chime ya eze n'ime eze ahụ echime ya wụ local eze mgbe ahụ ndị ọcha bịabe mgbe ha bi n'ime ezi ala anyị ha bi ibe ezi ala ibe nwa ibe ibe aka okwu siri eh, bi mgbe ahụ n'ime ya oruzie mgbe ndị ọcha bịara mgbe ya ji kpọta ndị ọcha ahụ na asaba ọdụ onye ji kpọta ndị ọcha wụ nwoke a na-akpọ nke ụmụ eze a na-akpọ nna ụzọ a na-akwe ya jere ịgwọ ọgwụ na ọnịcha were hụ ndị ọcha ahụ were kpụta kọrọ nwoke ji na ya hụrụ eh, bekee na ihe a na-akpọ mgbe ahụ wụ bekee nwoke nwoke ji ala-ajụ ya bekee wa ọdịnala na ọ sị ha dị ndị ọcha mbụ ha ya bu egbe o re sị olee ka e ji eje ahụ ndị ma mba ahụ ere kpọta otu onye ihe ara wụ interpreter in those days ya na onye a were jee ọnịcha were kpọta bekee ndị army Ah, one captain eh, somebody echefere m aha onye ọcha ahụ akpọta ya nwoke ji eh, were eh, akpọrọ ọ sị mba na o nwere ndị na-egbu ya nwụrụ n'ala a. ee ke wụ ndị awọ ke wụ ndị akata ndị na-egbufu ya nwụrụ ofe ha ekwe mmadụ si nri tọba domiko ndị ọcha were ha na ndị ọcha mee ya bargain were sị ndị ọcha na ihe a- na ihe a ji eme sị a ga-achụkamara awọ idemmiri were chụka na awọ idemmiri were kpụta were sị mba na akata akata ahụ ga-eduje ya ma a ga-edu ya chụkamara akata ewere were ndị agha ma onye agha onye army akpọtazie troops abata ihe a demezie na nkwọ akụma a mara ha tent nga ahụ ndị army ama tent nga ahụ birizie nga ahụ were chụmie akata gbara fere okporo emechaa gbuo onye captain ahụ na okporo onye ọcha ndị ogburu ndị okporo na-eso ezi egbuo onye ọcha ahụ nga ọ dara n'ime ime ime oli ime pit so onye na-eso eze ahụ were hụ nwoke onye ọcha ahụ ọ captain ahụ were je kpọọ obi nwa ọkpụ chụwara okporo onye eze ndị okporo resịrị ha hụrụ onye ọcha Nwokeji onye ụlọ ọrụ soja asị Nwokeji na ọ dawara n'ime pit ya n'ime um, ihe Okay. onye ọmụ onye eze were jengide nga were hụ onye captain ahụ nwụrụ na nga ahụ captain ewere obi nwa ọkụchụba ewerela ajụ ya wee onye eze na-ajụ abụ ahapụ ahapụ onye ya erie onye because mgbe a na-eri mmadụ onye ahụ ọhụrụ nwa ọkụchụba azọ wa hapụ na onye nke ya erie onye ahụ ma na captain a bụ painapụl akpa o gburu onye isi dị na ọwa ori okporo ọhụrụ dị nga ahụ ori ọhụrụ ha wepụta onye ọcha captain ahụ onye ọcha were sisi ala gbule ka ya kwuo ihe ọzọ were were ahụ osisi mmụọ were kpụcha m osisi kpụcha m osisi kpụcha m asị osisi kpụchacha were kawa ahụ ya na were ọbara agbapụta were gburu ihe ya were de dezie na ahụ osisi asị "I- I- na ya missiri here i miss here so after some uh, days and some weeks achọba onye ọcha na ahụ captain ahụ achọba ya ahụ onye eventually a were hụ nga e dere i miss here were nwụde ndị Okporo were sụọ ha ikpe ahụ gbara fere Amaifeke Nwokeji asị ha dala mu along mgbe ha kputeziri onye ọcha ewere gba onye ọzọ ewetara wụ captain na lead the trip ewere gba Nwokeji mgbe ọbụla nga achụmie na Awọ na onye na ọdịa need nga isi nga ibe ezi ala ibe ọ na-abụ ibe na ndị a nwere ike ichighata azụ na ọ ka mma na nga ị pụtara biri ndị ahụ nga ahụ nke chụpụrụ ndị Awọ nga ebiri nga ahụ rụọ boundary rụọ ahịa rụọ church na gị mee nga ahụ n'ozu ole gị and na aga esi me ruo taa so n'ime Nwokeji ahụ Nwokeji lụrụ 30 wives 30 wives ụmụ nwaanyị dị 30 mgbe m pụtara ụwa apụgidere m 22 of them apụgidere m 22 wives Nwokeji lụrụ but anyị ama Nwokeji anyị wụ grandson so along the line n'ime tw- n'ime 30 eh, ta- 30 wives a Nwokeji lụrụ ụfọdụ mụrụ ise ụfọdụ mụrụ ịbụọ ụfọdụ mụrụ otu eh, ụfọdụ ahụ eji ahụ eji enwe so apụgidere m about onye ngere pụgide nga awụ Udo Ọgaranya na Adịmonyemma ndị ọzọ dị the remaining sons of Nwokeji apụgidere m ha at least eh, eh, eh, ruo mgbe aja onye fọrọ ime ha awụ sọsọ otu onye Aloy and he was the grandson of Rafana and the great grandson so along the line uh, Udo Ọgaranya wụ the first son of Nwokeji Francis ala esonye ọhịa ala esonye Ọhịaeriakụ ala esonye George ala esonye Charlie ala esonye Joseph Nwokeji being my father ala esonye ee aba aba Desmond Nwokeji ala esonye ee James

because Nwokeji sị ya achọ ikewe ụmụ ya eh, very far away na ya chọ ka ha na-anọ ya nta Eh, kewe ogbu ya alọ ogbu ya alọ debe anyị nwa Nwokeji kewe Elizabeth kewo Alice nwa Nwokeji kewo Mgbeke ndịchakụ echefula m aha mmiri chukwu ya ke obese ke uroza ke apolonia ke wo felicia ke wo ee ke bi ọmụma ke ncheta m aha ya na em, ada anyị nwanne nwa ezere abụ
Ogbuefi Ndende biko kọtụrụ anyị ihe ị ma maka nna nna gị bụ Nwokeji bụ aka okwu ee ị manụ na a mụrụ Nwokeji ọ na-eto okorobịa bilite fụ na a na-emegbu ndị Akụma emegbu mba niile ha na Akụma gba gburugburu na-emegbu Akụma emegbu Nwokeji wee pụọ jee mbịa ihe nna m kọrọ m maka gwa nwa gwa nwa bụ na okwu adịghị anwụ anwụ ọ ya bụ ihe ndị oyibo na-akpọ history na-akpọ na according to my father because ọ na-apata m ka a na-ekwu okwu ya bụ Nwokeji mesị Nwokeji wee jee mba mesị na mmegbu a na-emegbu Akụma ọ karịa akarị wee jee maka mgbe mbụ ndị mbụ ndị mbụ na-eje dọọ ọgwụ acquire powers bata then nwetazie luckily for him ọ bataba nweta link ndị ọcha nweta link ndị ọcha ahụ lọtazie Akụma bute ụka na Akụma first church Akụma wụ the first place e nwe Catholic church na the Imo State the first place e nwe Catholic church na obodo the Catholic church in short ka let me say Orlu the whole of Orlu zone Akụma wụ the first anyị mere eh, the first centenary mgbe m ka na-eje ụka so Nwokeji butere ụka then lụọ the neighboring communities ọgụ rescue Akụma restore some of the lands stolen from Akụma people then expand their the town the town wey so no way hero that's why o ji wee mgbe o mechaziri ihe a ọsịsọ oke ka ha na ọ ga-alụ nwaanyị maka ndị mmemme na-alụ nwaanyị hinne ọ ga-adịrịrị anyị na mma ise ụfọdụ ndị akụma ndị ụmụ nwaanyị ndị alụrụ in the 2000s early 90s ndị bịara obodo a hmm. ọtụtụ n'ime ha che na awụ m onye akụma ụfọdụ na-ekelecha m nna anyị mana abụrụ m onye akụma abụ m onye awo idemili edeukwu ka m si bịa ee eh, nwa nwokeji nke a na-akpọ late alphonsus nwokeji mụtara nne m nne m bụ nwa ya nwaanyị nke abụọ late georgiana mmadụbụobi ekwenyere georgiana bụ nne m i remain her only surviving son tobechukwu ee eh, ee eh, mana ọtụtụ ndị be nwokeji na-ahụkwa m dịka nwanne ha maka na obodo mmadụ gara nọ ya first decade second third fourth ịnọdụ ka onye obodo ahụ maka na o nwee ihe a na-eme na okwu be nwokeji nna na-eme nna na-apụta n'ime ya ma ọ bụ akwamozu ọ bụ ihe mmemme so ọtụtụ n'ime ha na-ahụ m dịka nwanne ha ndị manụ makwa ndị na-amakwanụ amakwanụ mana asị m ya dịrị niile na mma ise i'm a ginger boy echiena ochiena ochiena